Beni ị nọ wani bụ Eze Chime Royal Palace. Eze Chimeni dịka ka afa a si fụlị Chime abụna asụsụ Awụsa asụsụ Igbo ka ọ bụ dị Chime ya ka a kọwalị na this man Chime si ime Igbo bịa lịka Nri maọbụ Arọchukwu one of these places ka anyị a-suspect na o si buni ị mana na ndị Igbo na be ncha ego lị ka wa aga so ọ chọkọ a greener pasture maka na ọ bụ a farmer ọ bụ a blacksmith ọ bụ a hunter above all ọ bụ a native doctor super native doctor ka ọ bụ so n'oge Benin Empire begin to expand wee kwu n'ime wa amalịma Benin Empire the man Chime abịa chọje ego be ego ka ọ chọkọ ya a greener pasture ọfịa lebe ebe ogbugbo ọfụma war of conquest

so Eze Chi- Chime anụzịa ifeni bịa si obodo we obodo o si buni I will not be specific na Nri ka ọ bụ Arọchukwu ka o si buni history has not told us that mana ka afọ asịrị ime Igbo ka o si buni so ọ bịa gaa Bini bịa luo ebe afụ bịa bime you know a golden fish has no hiding place teke na ofu Ọba Bini nọ ni during his time abịa nụ akụkọ a ya ka ọ nọ sị wa je kpọa wa bịa je- wa bịa bịa kpọla na be o tukwulu ma onye baha obodo afụ ehe, ọ bụ na nọ lụọ na castle be fụ ka ọ just tukwulu ofu etiti alụ ife ọ lụ wa bịa je kpọọ ha ọ bịa lụala ọlụ spiritually asị na anụ m You know, history is not always very straightforward. Prọfesọ nwa ekwuo nke iche, prọfesọ nwa ekwuo nke iche. Ụfọdụ asị na o nwe nwunye amụna nwa ọba sị wa chọkananụ ife eji nwata o ji na-amụ nwa maka na ọlọbọchi nne wa bịa chọje ee Chima Chima na Anagba bụ ezigbo oyi alaka 5 and 6 anagba afa ka ọgba ọfụ anya ntụtụ Chime mali maka herbs mkpọlọgwụ ọ bịa gbaa afa bụ Anagba bịa gwa Chime sị ya na ị mee nọ mee nọ mee nọ na okpoho nị ya-amụ nwa Ana- eh, Chime abịa gwọọla o- Ọba Bini afụ ọgwụ nwunye atụrụ ime mụọ ọkpọtụa ọkpọtụa ife wa atụ n'anya eme ọfụ abụzịa ife buni ee afa Chime ọfụma ọfụma Ọba sị Ọba Bini mba o onye nị ya bụkwana onye anyị bịaka hapụ o. ka anyị jidekwenụ a n'ebe odu anyị izi blacksmith ka ọ bụ ya bụ ụzụ Ọka ọ bịa nyezie a place because ọlụ afụ ọ lụ abịazịa popularize ya mee ka ndị mmadụ mala ọfụma ọfụma ọ ya ezozi ezo so ọ bịa donazi ya so wee bime so wee bime

ife ndị nị ncha ọ rụ abịa nye ndị Bini pawa iji merie aya wa ike wa ji emeri aya wa jee aya wa emerie wa jee aya wa emerie. the most popular one bụ eh, aya wa na ndị Dahomey Dahomey was encroaching into Benin seriously but oge o jizi bịa bụ chima onwe ike ndị bini enwe ike merie ndị dahomey chụsue chiwe bini expand ma ọfụma ọfụma ọlezi aka na eh, chima bụ onye bini wa abịa aga n'ishu wa abịa bime together eventually ọ nụa onye bini maka ọ bụla na onye befu mana ka ka chi efo ka popularity of uh, uh, chima expand ah. you know human being being what they are other chiefs abịa sị ah onye mbịambịanị mbịambịa ya bụ ha ka ozu ọkụkọ o. ka ka onye mbịambịa na esizi ya achọ ịnala anyị obodo o nwezina nke anyị mala eme ome ọnwa ọga ome ọnwa ọga ome ọnwa ọga abịa sị okay eh, wa abịa plan ala coup palace coup maka na ofufe ele open de bụ chima o nwere ọkpọrọ obodo ugbo aka mana ọ nọbezie wee nye anyị o nwe ugbo aka o nwezi ugbo aka ọba bụ na ọ bụ anyị egbu ugbo bọnọfụ bụ ejile mma ozi ndị ilogoe weje tọha ji efu be ewu na ole mma ozi ndị ilogoe we- weje wehe ewu efu bụ ifele mma ife nchale mmali bini lebe ọba maka na ka ọba nwe i ka o nwe ife ncha i nwe so o lusi ofu ụbọsị ọ bụ na ugbo ee chima ndị be ọba jebe efu je ugbo wee lua kpalị nkụ ee e, bulu ji kwolukpete wee mezie ya ndị be Chima abaha kwudo we n'ugbo Wee sị, "Aha, ka ka i sizi bịa ugbo ni unu agwana anyị wa abịa fụa abịa sị sọ kịka okwule anyị bụ ndị be ọba ọba zi anyị je ewu ha ife ele nọ nu nu nu ị bịa fụa ọnụ agwa anyị maka ka i si eba ha ma anyị nwe anị anyị nwe i anyị nwe ugbo i anyị nwe ife ncha i nwe ya ka ọ na-elu ụnọ ekwuhe ndị chief afụ fozi afụzi ụzọ be we si jido chima ya ka wa na plan ekwu si na wa je ka eje agwa ọba nekene ife chima kwu bụ onye ọbịa wa nabaha ọba ezi ozi zi chima na ọba asị ya bịa ọ bụ na kịta na eze enwezina respect bụ ọ na-anụ na ọba asị ya bịa egwu atụma and you know na Chima bụ a renowned uh, a renowned uh, native doctor dibia ka ọ bụ ọ bịa gba afa tupu o jeme ka ije ni njekọ n'ọba na be ọba ọ bụkwa afọ ezi ije ma ejekwa efu nụa ụzọ ụzọ lekwa afọ mma

wee gwa ọba na ya na ya anụana ozi nzi ya na ya ejene ya ka ọ na-elu uchichi ozugbo ọ kwakọma ife ya na ndị ndị bụ ndị nke pịam wee move moto alịna nị bicycle alịna ụkwụ ka o ji je ụkwụ ụkwụ ka o ji je bini ụkwụ ka o jizikwa ya sizikwa bini hapụ o from Benin to to be anyị akpọ Aniemi ya bụ agbata anyị na Igbodo now ị ma na how many days ọ ya take ya wee ji jelu ebe wee nezi anya wa, Chima na ndị be ya wa afụna wa je be wa wa afụna wa wa akwapụana move n'uchichi

a supernatural human being isi ya gafere ceiling very powerful ya bụ nke gushume bini round bini wee jikwa eme maka ndị agha enwe ike cross bịakwudo wa ya bụ nke ya bụ Gbunwara ọba asị Gbunwara ya chụba ọ- onye ni bụ eh, chima ka e nwụ ha ọ bịa chụọ achụọ achụọ achụọ achụọ achụọ for days wa agbatena n'ụ- wa ejetena n'ụzọ